Uh, they are from Igbo Amaka Fest Organization. So let me ask them to introduce themselves. So let's start from you. The nwa, nwa, nwada. Uh, cha cha cha Igbo kwenu. Afa m bụ nwada Ogechukwu Nnaji. Abụ m onye Amichi na Anambra State.
daalụ ka onye gị na ya nọ n'akụkụ afa m bụ Chiamaka Nwachukwu abụ m onye Aboh Mbaise n'Imo State mba 5
nwanna ka onye ị bụ afa m bụ Kingsley Chidebere Ofaraka abụ m onye Nnewi South Ebenator to be precise daalụ nụ fa bịa na Ụmụnna TV today ka fa taa ee gbaghalụkwanụ na ị ma a sị a tatụ akị a tatụ akị a tatụ ụkwa ka o wee na-adaba maka enwe ndị na-ada anụ asụsụ be anyị They've come to Umunna TV today to enlighten us on their forthcoming project or event, which they call uh, Igbo Amaka Fest 2025. So let me start with you. Tell us about Igbo Amaka Fest. What is it about? Kee ife ọ bụ Okay, so Igbo Amaka Fest and Legacy Awards bụ a day anyị wepụtara sị ka anyị celebratie the Igbo culture in Abuja. Let's celebrate, let's come together as Igbo people and celebrate the Igbo culture in Abuja and also show people otu anyị si eme ihe anyị ji wee bụrụkwa ndị Igbo. So from ogene to mmọnwụ to every kind of Igbo dish ya-adị there on that day. And we're also recognizing Igbo people who are doing amazingly well. Dịka ndị be anyị na-agbanyekwa n'ọfụma. Ya bụ ka njikere

ee nwanne anyị nwoke ee ịma na ihe eji makwa na ndị Igbo e, ndị Igbo nnọkọ otu a na-agba mgba ahụ ihe a na-akpọ wrestling nke n'isi ihe nke afọ a unu enwee ka unu si buru n'obi na a ga-agba mgba yes yes we we have different events from uh, ogene down to our rich uh, food like nsala nkwobi a lot a lot mm. a lot ngwa ka anyị jekwa na nke nwada Oge eh? onye chọkwa keke ụzọ oghe onye chọọ ya bịawa kee ka esi abata ọkwa onye chọọ ya bịa mana anyị nwere gate fee anyị na-akwụ 3000 naira sọsọ na sọsọ mm. na gate ị bata you see a whole lot fụ ma mmọnwụ ma ogene ha ncha ha ya anọcha there mm.
ee eh, afụ m na ihe a unu na-akwado na ọ dụ ụzọ naabọ o nwere nke unu si na nke unu kpọ fest nke a ga-eme n'efife abazie na abalị e nwere nke unu kpọzi the award the legacy award so kọwalụ anyị eh, onye goro akwụkwọ ikike hmm. nke 3000 akwụkwọ ikike a a ga-ejikwa ikike ahụ abịa na nke abalị oh. kee ka o si dị eh, ihe merenụ bụ na otu e si kee ya eke ihe niile ọ dị iche ụzọ abụọ so i goro nke 3000 ọ maka eh, erimeri nke a ya eme n'ilo ka ị ya abatanwu ị yara abatanwu maka nke oshishi ị ghọtago Ya nke nke award. nke award Legacy night award, nke legacy yes. award ahụ mana ị chọkwa ịbata na ha abụọ e nwere tiketi a na-ere 7000 Mm. for nke ahụ so i go nke 7000 i nwe ike mba ihe i go nke 7000 ọ ya akọva ha eh, so ọ ka mma na ị chọ ime ịbịa na ha abụọ i gokọrọ nke 7000 na eh, let me explain what they've said in english for the benefit of our, our viewers that don't understand igbo language they have the festival in the afternoon that's Igbo Amaka Fest in the afternoon

16th in Abuja. Mm-hmm. So let's talk about venue. Kee ebe a ga-eme ya, ebe a ga-eme ya. A ga-emekwa na City Park Wuse 2 on the 16th of November. So red carpet ebido ebe 1 p.m. Then event ebido festival ebido award night ebidozie ebe 7 p.m. Onye chọkwanụ igota akwụkwọ ikike a nke ndị Igbo na-akpọ tiketi kee ka ọ ga-esi nweta ya.

keekwanụ maka onye chọ ị ma ọ bụrọ mmadụ niile na-emenwu ihe teknọlọji a o nwere ndị ga-achọ ka ha duru ezinụlọ duru nwunye ya duru ụmụ ya ka ha pụta ebe a egoro tiketi hmm. ọkwa ohere dịkwara ndị mmadụ ije ọzọ ịpụta ebe a igoro tiketi banye jee mee ihe ị chọrọ ime ọkwa ya hmm. anyị chefukwara ikwu hmm. na children ụmụaka bụ free yes from 0 to 13 years free mm. so ha bata nnọọ because ọkwa na ụmụazị ka anyị ji emere ife a mm. ka asụsụ igbo ghara ịna azụ mm. ka a na-amụgosikwa ha so children are free
ee asị m ka m tinyekwuo unu kwadokwa yili akwa ndị igbo wee bịa anyị chọrọ ịfụ ihe unu yi ọ ya mere anyị ji na-eme red carpet videos ma kamera ị chọ ịfụ onwe gị chado ọfụma ka ị pụta ndị be anyị unu anụgonụ ya eh, ị ma mụnwa ọzọ mgbe Ezeudo ife gbasara omenala igbo na-adị m mma ya mee m ji sị ka ka anyị nyefe ohere ka ha kọwa maka igbo amaka fest 2025 a na-akwado na abuja ị mago na a na-eme ya na 16th of novemba nọvemba gazie abanye disemba ọ sịkwa krismas ka a gwawago so onye ọbụna kwadobe ka ọ bịa gbaara anyị ya krismas ị chọkwa ịfụ m bọsị a m ma-anọkwa ebe ahụ so biko anyị na-ekene unu anyị sị unu jisi ike ọ na-amasị anyị na anyị fụ ịma ndị na-eto eto unu si eme maka ihe omenala afụ nnukwu akpati ibu

ị ga-enweta oche nke gị ihe niile ị ya-eli na aṅụkwa ma tatacha ga-anọ na tebụl ahụ and the show ma ihe niile na-adị e ji adị obi mma enweta onwe na-echekwa gị biko ọ bụrụ na ị chọrọ biko aga m anọ na comment section na-eche gị just kpọọrọ anyị akara igwe onye chọrọ inweta unu ịkpọ unu ma ọ bụ sị ka e, e zitere ya e, akwụkwọ ike

7442 daalụnụ ọ ndị Igbo Amaka Fest ka anyị na fa na-akpa ee ọ ya ebe a ga-egosipụta ka ndị Igbo si ebi ife anyị na-eli ka anyị si eme a sị onye bịawa ya kwadokwa ka onye igbo dịka nwoke na nwaanyị zuru ezu a sị na ọ igbo elegance mụnwa bụ ọzọ mgbe eze udo ga-anọkwa bọsị ahụ nọvemba 16 na city park na wuse 2 ndị be anyị ọ ga-adịrị unu mma daalụnụ jisikwanụ ike jisinụ ike